ka mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo nin ye anw sigilen ye anw ka kɛnɛ barikama kan ni o ye dɔnni kɛnɛ ye dɔnni kɛnɛ sigiko bi naaninan dɔnni kɛnɛ sigiko bi naaninan dɔnni kɛnɛ volume quarante an bɛna ala tɔgɔ di ala jɔnw ma ka jiriw di ala jɔnw ma dɔnni kɛnɛ volume bi naani kɔnɔ ala jɔnw a ye a ta aw denkɛ aw balimakɛ de bɛ ka kuma aw fɛ gawusu dukure kiyasu i b'a ta maa mun bɛ yen siriw de kɛlen don e la juguw de wulilen don e ma a kɛra dabali jugu ye a kɛra haasidi a kɛra subaga a kɛra e b'i ka baara yɔrɔ la u tɛ fɛ u ɲɛ ka da i kan i bɛ diɲɛ ko o ko la u ye ko o ko kɛ i la n'i bɛ fɛ i ka siriw ka tigɛ bi fayida bɛ o de kan ni ala ba ka diɲɛ ye o ye jumɛn i jija cogo bɛɛ lajɛlen n balimakɛ n balimamuso surat ikhlas cent onze fois siɲɛ kɛmɛ ani tan ni kelen o ye jumɛn

dɔnni kɛnɛ sigi kun ye ala jɔnw ko ye dɔnni kɛnɛ kuma man ca an bɛ dɔnni kɛnɛ di ala jɔnw de ma juguw k'u ta fɔ hasidiw ka kuma dɔnni kɛnɛ gawusu dukure an bɛ dɔnni di ala jɔnw ma yanni saya don cɛ sabu anw ɲɛ tɛ diɲɛ in na anw ɲɛ bɛ saya de la diɲɛ in tɔgɔ de ye nafigiya so jahiliya so fanadenya so dabalijugu so hasidiya so diɲɛ in tɔgɔ filɛ i ka alikiyama jɔ jɔrɔ i ka diɲɛ in to i ka tigɛ diɲɛ in na i k'u to yen u ka nafigiyaw la i ka ala ɲini i ka finiw don fini minnu faranfaralen don finiw don kana maa yɛrɛ kan'a dɔn nin yɛrɛ bɛ ko dɔn yɛrɛ i ka tigɛ diɲɛ in na i ka i ka kaburu jɔrɔ i k'i miiri mɛlɛkɛw bɛ na i ma don ba mun kaburu in kɔnɔ an ko ten dɔnni kɛnɛ sigi kun de ye dɔnnibaga filomani minnu bɛ mali kɔnɔ dɔnnibaga filomani minnu bɛ ɛntɛrɛnɛti sanfɛ dɔnnibaga filomani minnu bɛ an ka arajosow la dɔnnibaga filomani minnu bɛ an ka telesow la dɔnni kɛnɛ sigi kun de ye aw ka ninnu dɔn a manamanakan fɔlaw a boli jugu sɔnnaw gawusu kiyasu dukure bankela ne bɛ yan ka ala tɔgɔ ni jiri di ala jɔnw ma aw k'a ta aw k'a paratike aw ka ala ba in jɔyɔrɔ ye aw ka ɲɛnamaya la aw ka tigɛ ninnu na bi ma aw to lamɛnni la karamɔgɔ tɛ karamɔgɔ ye aw ma mun lamɛn hali wulu karamɔgɔ wulu karamɔgɔlamaw a y'a bɛɛ lamɛn yan sabu a bɛɛ de bɛ ɛntɛrɛnɛti sanfɛ a muso fara a cɛ kan a jinɛtigi fara a kolonintigi kan a kolonintigi fara a turabutigi kan n ko aw ka ala tɔgɔ ni jiri ta aw ka aw mago dilan ni a ye aw ka ninnu to yen dɔɔni kɛnɛ sigi kun de ka dɔɔni tiɲɛ banke nkalon mun dala dɔɔni na ka na ni tɛmɛ ye k'a tɛntɛn k'a nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la a kisɛ yɛrɛ yɛrɛ ka dɔɔni kisɛ yɛrɛ yɛrɛ di ala jɔnw ma n ko ten nin ye dɔɔni kɛnɛ volimu bi naaninan de ye dɔɔni kɛnɛ sigi ko bi naaninan dɔɔni kɛnɛ volimu 40 aw denkɛ aw balimakɛ de bɛ ka nin di aw ma gawusu dukure kiyasu an ko ten i kɛlen ka nasi bɔ kul huwa allahu ahad surat ikilas siɲɛ kɛmɛ ani tan ni kelen i kɛlen kɔ k'o nasi bɔ k'a bila i bɛ i jija i b'a ji caya i bɛ a tɛ tobi dɛ a tɛ tobi i bɛ jiri minnu kɛ a la an bɛna o jiriw de fɔ aw ye aw ka aw tulo majɔ aw ka a lamɛn ni biki b'i bolo kaye ta i k'a sɛbɛn i k'a bila i kɔrɔ a kɛr'i den a kɛr'i mɔden i k'a di a ma dɔɔni don a tɛ wuli an bɛ jiriw di aw ma an bɛ bɔ dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ sabu anw ko dɔɔni kuma man ca i b'i jija i bɛ jiri jumɛn ni jumɛn ɲini n balimakɛ n balimamuso a kɛra kuru kelen kelen o a kɛra kuru fila fila ye o a kɛra kuru saba saba o i y'a fɛn fɛn sɔrɔ n'a bɛ kun i ka daga kɔnɔ a kɛ a la Nasi mun n'i y'o bɔ kul huwa allahu ahad surat ikilas i kɛlen k'o nasi bɔ siɲɛ kɛmɛ ani tan ni kelen cent onze fois o kɔfɛ i bɛ jiri ninnu ɲini a nasi bɔlen i b'a ji caya kosɛbɛ i bɛ jiri ninnu bila a la nasi in na jiri ninnu i b'i jija i bɛ nasi in caya sabu jiri bɛ ji min n'i y'a bila a la i b'a sɔrɔ a tɔ ye fitinin a tɛ ɲɛnabɔ i bɛ maa mun bila ko a ka nin nasi sɛbɛn i b'a fɔ a ye a ka nasi ji caya ni an ma ala tɔgɔ ta ka an mako dilan an bɛna e fa tɔgɔ de ta ka an mako dilan A ye jiri ninnu ta jiri ninnu man ca jiri ninnu ye joli ye jiri ninnu fɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye jala ye a kɛra jala fara ye a kɛra bulu ye a kɛra ladon a kɛra fɛn o fɛn an bɛna jiri minnu di aw ma i y'a fara sɔrɔ i y'a bulu sɔrɔ i y'a ladon sɔrɔ a kɛ nasi in na i ka kisi subagaw tɔɔrɔ ma maa o maa e bɛ nin mun jinɛ sitanɛ tɛ se ka sigi e ka so kɔnɔ kuma tɛ subagaw ka pan e ka so kunna a tɛ se ka kɛ abada n'i bɛ fɛ ka kɛ cɛ ye n'i bɛ fɛ ka kɛ muso ye ka kisi na i sago kɛ sa nafigi fɛn o fɛn n'a ye mun f'i ma kuma a fɛ a tɛ se ka fosi kɛ i la a yira a la ala in de bɛ a tɛ fosi ye o k'a sɔrɔ i ye an ka nin ala tɔgɔ ninnu ta ka a ko n ko ten a kɛra jiri ninnu faraw ye o a kɛra ladonw ye o a kɛra buluw ye o a kɛra fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ a bɛ nin baara kɛ an ko ten an bɛ jiri ninnu di aw ma ka bɔ dɔnni kɛnɛ sigiko bi naaninan kɔnɔ ni alaba ka jɛn an ko jalafara jalafara walima bulu walima ladon a kɛra fɛn o fɛn o kɔfɛ i b'i jija i bɛ zɛrɛninjɛ ɲini zɛrɛninjɛ sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ gababilen ɲini gababilen gababilen kɔfɛ i bɛ sunsunfin ɲini sunsunfin kɔfɛ i bɛ tomi de ɲini a kɛra tomi fara ye o a kɛra bulu ye o a kɛra den ye o a kɛra fɛn o fɛn ye o kɔfɛ i b'i jija i bɛ gunjɛ ɲini gunjɛ o de ye kabako jiri ye gunjɛ gunjɛ bɛ baara caman de kɛ a bɛɛ nafa tɛ se ka fɔ gunjɛ bɛ jiri in na ka taa se bin ka wuli ma n ko ten maa caman de bɛ n wele ka n ɲininka ko bin ka wuli ye jiri jumɛn ye bin ka wuli ye jiri jumɛn ye an bɛna o de fɔ aw ye bin ka wuli bin ka wuli tɛ jiri wɛrɛ ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ jiri dɔw bɛ yen karicew kɔnɔ kungow kɔnɔ sigiyɔrɔw la laadaw la i bɛ fan o fan i bɛ taa sɔrɔ jiri in a binna a yɛrɛ ma walima u ye a tigɛ ka bin mɛ i bɛ taa sɔrɔ jiri in ma sa jiri in bɛ ɲɛnamaya la sabu i bɛ bulu kɛnɛkɛnɛ dɔw ye jiri in na o de ye bin ka wuli ye i b'i jija i bɛ o de ɲini jiri mun ni a binnen don mɛ a ma sa a balolen don a bɛ ka feere o de ye bin ka wuli ye o kɔfɛ i bɛ zɛkɛnɛ ɲini o de ye nin jiri laban ye i kɛlen kɔ ka surat ikhlas kul huwa allahu sɛbɛn ka nasi bɔ walan na siɲɛ kɛmɛ ani tan ani kelen i bɛ nin jiri ninnu de ɲini ka na laban bɛn zɛkɛnɛ ma an ko ten dɔnni kɛnɛ sigikun de ye ka ala ka tiɲɛ banke sabu bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mali kɔnɔ dɔnnibaga tɔrɔnpɛri dɔnnibaga filomani munafigiw mori jahiliw olu de kɛlen don ka adamadenw kunkolo tiɲɛ kuma muguba de fɔla adamadenw da la dɔnni tɛ yen n ko ten dɔnni t'u la dɔnni kuma man ca an bɛ nin di ala jɔnw de ma aw k'a ta aw k'a paratike aw kana aw ka nafolo tiɲɛ maa langolo si la aw ka to aw sigiyɔrɔ la aw ka kɛ aw damana karamɔgɔ ye dɔnni kɛnɛ sigikun ye nin de aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ gawusu kiyasu dukure